Italo Calvino 1923 go dtí 85. Duine de na scríbhneoirí ba mhó san Eoraip sa bhfichiú haois. Ba Iodáileach é agus is í teanga na tíre sin a shaothraigh sé go príomha. Saolaíodh i gCúba é sa bhliain 1923, ach d'fhill sé fhéin agus a thuismitheoirí ar an Iodáil agus bhí feirm acu gar do San Remo. Eolaithe a bhí sa chuid is mó dá ghaolta agus bhí feirm thurgnamhach ag a athair. Ba rud coitianta acu a bheith ag caint go hoscailte eolaíoch fén uile ní, gan cuimhneamh ar aon bhacanna teoiriciúla a bheith sa bhealach orthu. Thosnaigh Calvino ag déanamh staidéir ar an dtalamhaíocht ag an ollscoil, ach ní raibh a chroí inti. Thosnaigh an Dara Cogadh Domhanda agus ní raibh sé in ann leanúint ar aghaidh lena thaighde agus bhí an tír thart ar San Remo fé chois ag na Gearmánaigh. Bhí a thuismitheoirí frithfhaisisteach amach is amach agus bhí seisean páirteach leo siúd a throid i gcoinne lucht an Chonartha. Ghéill na Gearmánaigh i 1945 agus lean Calvino ar aghaidh ar an ollscoil. Ach bhí sé ag plé leis an litríocht i gcónaí anois, agus i 1947 fuair sé céim as tráchtas ar an scríbhneoir Joseph Conrad. Is sa bhliain céanna a foilsíodh a chéad úrscéal, An tSlí chun Nead na nDamhan Alla. a bunaíodh ar an gcogadh fé mar a chonaic sé féin é. Dhein Calvino uirlis as a chuid scríbhneoireachta chun dul i ngleic leis na fadhbanna aigne agus tuisceana a tháinig chun cinn san Eoraip as eireaball an Dara Cogadh Domhanda. Léirigh sé an déistin a bhí air leis an gcomhluadar agus na luachanna a bhí tagtha in uachtar agus dá bharr sin ní raibh aon leisce air clárú leis an bPáirtí Cumannach a gheall saol níos fearr do mhuintir na hIodáile agus don domhan i gcoitinne. Scríobh sé altanna in irisí de chuid na heite clé, ach d'éirigh sé as an bPáirtí Cumannach i 1957 mar gheall ar an ionradh a dhein na Rúisigh ar an Ungáir chun an t-éirí amach ann a chur fé chois. Chreid sé go mba chóir don uile scríbhneoir a bheith ag feidhmiú go neamhspleách ar an bpolaitíocht agus nár chóir don Stát nó do lucht na hidé-eolaíochta a ladar a chur isteach i gcúrsaí scríbhneoireachta. Chothaigh Calvino a chuid samhlaíochta ar an mbéaloideas agus i 1956 chuir sé bailiúchán mór téagartha scéalta ó bhéaloideas na hIodáile le chéile, a roghnódh as canúintí éagsúla na tíre. Is mar sin a d'éirigh leis beocht as an nua a chur san Iodáilis agus is chuige sin a bhain sé leas as scéaltaí le Marco Polo, Ariosto agus Galileo.

Ba mhór agus ba leathan na réimsí samhlaíochta a bhí ag feidhmiú in aigne Calvino, í ag cuimhneamh siar go dtí an Mheánaois agus ar aghaidh go dtí am an spásárthaigh. Tá an saol seo againne fé smacht ag an eolaíocht agus thug sé a dhúshlán. Chuige sin, ba uirlis mhór catha dó an fhantasaíocht. Draoi na fantasaíochta atá ann, ach ní fantasaíocht ar mhaithe leis an bhfantasaíocht atá á scríobh aige. Baineann sé leas aisti le cúrsaí an tsaoil a chur as a ngnáthriocht, agus laistigh des na cúinsí nua atá cruthaithe aige, cuireann sé daoine ag caint is ag cúiteamh le fírinní nua a aimsiú. Bhí plé ar siúl aige idir an fhantasaíocht agus an fhírinne, agus nocht sé an teannas idir an bheith agus an neamhbheith. Fear aonaránach cúthaileach ab ea é. Níorbh éasca leis a bheith ag cur síos ar ghluaiseachtaí a anama, ba fhear ar an mbeagán focal é, agus go minic is d'aon ghnó a bhí caint dhébhríoch ina chuid leabhar aige. Obair in aisce a bheadh ann argóint mharbh a dhéanamh as saothar de chuid Calvino, ach ba chuid dá chuardú beo eagna gach ní a scríobh sé. Ní raibh sé chun úrscéalta a chumadh ar mhaithe leo féin, nó chun argóintí teibí a chruthú, ach theastaigh uaidh a léitheoirí a spreagadh chun teacht ar a dtuiscintí féin agus a bheith páirteach leis ina chuardú eagna. Bhunaigh sé a chuardach ar an bhfianaise a sholáthraíonn na céadfaí dúinn, agus dhírigh sé ar na nithe a chítear gan dul tharstu, fé mar a bheadh gach aon ní nochtaithe den chéad uair riamh dúinn. Baineann sé geit as an léitheoir fé mar a bhainfeá tine as cloch nuair a chuireann sé nithe atá luaite aige cheana i gcoibhneas le nithe eile ar fad, ach nach raibh aon súil againn leo chun fírinne as an nua a dhéanamh. Is é an rud ba mhó a bhí ag déanamh tinnis do Calvino ná an ní is beatha ann agus canathaobh go mbeimíst beo, nú an raibh ciall ar bith lena leithéid de cheist in ao' chor. Léirítear a mheon is a mhodh oibre go beacht sa scéal Palomar, atá déanta as.

Tá sé ar snámh ar an bhfarraige agus é ag déanamh machnaimh dhoimhin ar na tonnta a éiríonn as an mbóchna is a shleamhnaíonn thar n-ais inti. Tá sé ag iarraidh ord áirithe a aimsiú ina síorghluaiseacht. Díríonn sé a aigne ar theacht is ar imeacht aon mhórthoinne amháin agus déanann sé dearúd ar gach aon ní eile. Cíonn sé í ag borradh i bhfad amach uaidh, ag fás agus ag teacht i ngiorracht, maille lena thras-sruthanna agus a fó-shruthanna. Cíonn sé na hathruithe crutha a thagann uirthi gach ré seal, ag casadh uirthi féin, ag briseadh, ag imeacht as, agus ag sruthú léithi aríst. Téann sé crua air díriú ar aon tonn amháin gan cuimhneamh ar na tréithe casta eile a thagann le céile inti. Ach tá sé mar rún aige gan bogadh go dtí go mbeidh a tús agus a deireadh feicthe aige. Obair dhodhéanta is ea é, ar ndóigh, ach baineann sé sásamh áirithe aisti fé dheireadh. Baineann caibidil eile le turas a thugann Palomar ar Mheicsiceo. Tugann an teideal Nathracha Nimhe agus Cloigne leide éicint ar ábhar an scéil seo. Cuirtear Palomar inár láthair i dteannta lena compánach léannta, agus an bheirt acu ag lapadóireacht thart ar fhothracha shean-teampall Tholteca. Tá compánach ag cur síos go heolgaiseach ar chiall na ndealbh atá le feiscint ar gachaon taobh díobh. Tá cloigne agus nathracha nimhe ann, agus iad go léir déanta as cloch. Caithfear glacadh mar ghníomh creidimh leis seo uile, agus i ndáiríre ba dheacair a thaispeáint go raibh a mhalairt i gceist. Is fíor má tánn tú ag trácht ar sheandálaíocht Mheicsiceach. go gciallaíonn gach aon dealbh, gach aon ní, gach aon mhionsonra ar rilíf íseal rud éicint eile seachas é féin, agus go gciallaíonn gach aon ní díobh sin nithe eile ar fad arís. Cuireann compánach Palomar fé dhraíocht é le saibhreas na dtagairtí miotaseolaíochta a dhéanann sé, agus dhealraigh an t-imeartas mínithe agus an léitheoireacht fháthscéalach mar ghníomh ard-aigne. Idir an dá linn, tagann buíon scoláirí óga Indiacha sa radharc agus iad fé cheannas a mhúinteora goir-dháiríre. Stadann an múinteoir os comhair deilbhe ó am go chéile, ag cur síos go hachomair dá dhaltaí ar gach aon cheann acu. Ach ag deireadh gach aon ráiteas deireann sé mar aguisín. Ach níl a fhios ag éinne cén chiall atá leo. Cuireann Palomar cluas le héisteacht air fhéin agus tar éis tamaill cuireann a chompánach léannta isteach go húdarásach ar an múinteoir óg ag rá Tá a fhios againn cad é an chiall atá leis na dealbha seo. Baineann siad le gluaiseacht an bháis agus na beatha. Cuireann sé sin gliondar ar na scoláirí óga go deimhin. Tá a mbéal ar leathadh agus speabhraoidí le feiscint ina súile dubha. Ní thugann an múinteoir aon fhreagra agus leanann sé ar aghaidh i dteannta lena dhaltaí. ach cloistear macalla a ghutha i bhfad amach ina dhiaidh agus é ag rá leo Níl sé sin fíor, níl an méid atá ráidhte ag an bhfear uasal fíor in aon chor, níl a fhios ag éinne cén chiall atá leis na dealbha seo. Cheap Palomar ar dtúis go raibh an múinteoir óg Indiach ag tabhairt an chluas bhodhar do mhíniú an scoláire. Ach tar éis tamaill, feictear dó go bhfuil a sheasamh scolártha comhfhiosach fhéin ag an bhfear óg dáiríre seo. Má thagaimíd ar chloch, ar íomhá, ar chomhartha nó ar fhocal atá bainte as a chomhthéacs ceart, níl ann ach cloch, íomhá, comhartha nó focal. D'fhéadfaimis tabhairt féna sainmhíniú nó d'fhéadfaimis cur síos a dhéanamh orthu mar atáid iontu fhéin gan dul thairis. Níl sé le tuiscint againn go bhfuil aon aghaidh eile fé cheilt orthu seachas an aghaidh a chítear dúinn. Slí is ea é chun meas a léiriú ar rún na gcloch seo, ach a admháil go bhfuilid siad dothuigthe. Is ionann buille fé thuairim a dhéanamh féna gciall chaillte agus uabhar an duine dhaonna a léiriú. Dúisíonn na heachtraí focalaíochta seo smaointe dá chuid féin i gcloigeann Palomar, a dhéanann machnamh ar na dearcthaí éagsúla atá léirithe ag a chompánach agus ag an múinteoir. Tá luí éicint aige le teagasc a chara fhéin, ach ar an taobh eile de, tá tarraingt áirithe ag claonadh aigne an mhúinteora air. Cruthaíonn na dearcaí éagsúla seo fadhb dó, agus cuimhníonn sé orthu mar aistriúcháin a spreagann a chéile i sraitheanna gan teorainn. Fiafraíonn sé de fhéin cén chiall a bhaineann leis an mbás, leis an mbeatha, leis an leanúnachas agus le turas na beatha do na Sean-Toltétaigh agus do dhaoine i gcoitinne. Tuigeann sé go rí-mhaith nach féidir leis cosc a chur lena riachtanas féin aistriúcháin a dhéanamh. Tá riachtanas dosheachanta beatha aige a bheith ag gluaiseacht ó theanga go teanga, ó íomhánna réalaíocha go focail theibí, agus a bheith ag fí agus ag athfhí líon na gcosúlachtaí. Tá sé dodhéanta gan mínithe a dhéanamh, glan díreach mar atá sé dodhéanta gan a bheith ag smaoineamh. Ní raibh a smaoineamh i bhfad amach ós na focail a dúirt file dár gcuid féin tráth, beatha, duine, fiafraí, nó focail eile cosúil leo. Fear faiteach imníoch is ea Palomar i bhfianaise saoil atá fé shíorchlaochló agus tugann an chaibidil dheireanach den leabhar a thuilleadh dá shaíocht chun solais. Tá sé ag cur i gcéill dó féin go bhfuil sé básaithe cheana féin, fé mar a bheadh sé anois ina neamhní. Níl sé sin éasca, mar a thug sé fé dara, agus é ag iarraidh breathnú ar ghluaiseacht na dtonnta. Is é atá sa bhás, a deireann sé, ná é féin, lúide an saol, lúide eisean. As sin amach níl sé chun bacaint leis an saol. Ní gá dó a bheith buartha níos mó fén saol atá i ndán don mharbh, a fhad is atá sé ann ceist bheag a dhéanamh de gach aon cheist mhór. An smaoineamh is mó a bhriseadh síos sna codanna is lú de le neamhní a dhéanamh de.